Good morning kwa nonse a Malawi siti kudziwa anzathu ku South Africa kutino kwacha bwanji kumeneko ya kunoku nde kwacha bwino ya nkhawabe kumangokhalatu za inuyo kumeneko kuti koma muli safe infakenso tabwera nde kutitu ndi makamaka update yomwe wabweretsa yemwe ujatu kadala koti basi akuti cha ku Durbaniko mpaka anatu azimayitu kutapidwa nde kuti kumapititsidwanso ku ndende sizikuyendatu olo ndi pang'ono pomwe. Zija zomanena kuti mabasiwo tafulumizani tathamangitsani zinthuzo, ee anthu ayambanso kutembenukiridwanso kumamangidwa. Zimenezizitu izi ndi zimene zimatipangitsa kuti tizibwata ife kumayankhula ngati kuti ndi oyankhulitsa kwambiri. Koma anyways tiyeni tionere limodzi kuchoka kwa ameneyuyu kadala koti basi afotokoza zonse bwinobwino mmenemo. Tionere limodzi bwanji.
yeah, yeah, yeah, yeah. amalawi anzanga amalawi anzanga maswera bwanji kulikonse kumene muliko ndikukhulupirira amene muli mmadera amene avuta maswera bwino koma tikumvetsedwa kuti usiku uno ndikumenenso madera ena zikumavuta kwambiri komanso tikumvetsedwa kuti home affairs ikuyenda door to door madera ena kumatenga anthu tikumvetsedwa cha mu chatsworth umo mu durban mmenemu komanso abale amene anali ku mossel bay tikumvetsedwanso kuti home affairs inayendera kudzatenga mayina koma chifukwa choti abalewo akhalitsa pa community hall nde aboma akuna kuganiza kuti kuli bwino abalewo awatenge akasiye kundende azikadikirira kundende which is very bad chabwino conditions pamene akukhalapo ndi achabe komano ma conditions onse akundende ndi achabeso nde zinthuzi sizimvetsetseka bwinobwino zikuoneka ngati ku embassy embassy yathu pena pake sikutithandiza kuli kumenya kukoka mapazi ku embassyko tizinena mosabisa ya chifukwa anzathu aku mozambique pompapa ena akupeza kuti apeza mwayi otengedwa kumapita ndi chimene ndingapemphe amalawi amene muli nkuthekera konyamuka kumapita kumudzi musadikire basi yaulere muchedwa chifukwa tisakhulupirire kuti boma lakuno lititeteza chifukwa boma lakuno ndi limene likugwira ntchito ndi anthu othamangitsa muone mavidiyo awo ambiri polisi imakhala ili pompo anthu akumamenyedwa makofi anthu akumalandidwa katundu anthu akuzunzidwa mu njira yosiyanasiyana polisi ilipompo and polisiyo ndi ikugwira ntchito ndi anthu omapanga zimenezo ndiye mukuganiza kuti polisi imeneyi pa 30 pamene ananena anthu awowa adzatithandiza funso tizilifunsa limenelo adzatithandiza chifukwatu zikuoneka ngati bomali lakuno likupanga dala likudziwa chimene chikuchitika ife amene akuchitira anthuwa okha aboma akunena kuti munthu wamba sakuyenera kugwira ntchito ngati polisi so these people they are going door to door kumamfunsa munthu chipepala chako chili kuti anthu aphwanya malamulo la boma silikupanga kanthu apolisinso alipompo sakupanga kanthu akutseketsa mashopu a anthu apolisi alipompo sakupanga kanthu polisi kuteteza anthu awo kusiya ife nde kuli bwanji siku limene atapanga matukutuku zikhala bwanji ku durban uko agwira azimayi 7 amasaluni atengedwa polisi panopa ikugwira si masewera madera ambiri home affairs ikugwira tsopano anthu akuti muzipita kwanu ndikugwiraninso kumakakuikani kundende what does it mean embassy yathu ipangepo kanthu chifukwa embassy ndi kholo lathu la anthu amene tili kunofe chifukwa amaichotsanso kuchoka ku malawiko kwabweretsa kumene kuli ife kuno chimabwera kwabwera ifeyo ubale wa ifeyo ndi anthu a dziko lino mavuto a ifeyo amene tingakumane nawo kuno embassy yathu ikuyenera kumatithandiza not boma la malawi boma la malawi lomangopereka mago ahead ndi kupereka chithandizo choyenerera koma akuyenera kupanga fight kuti ife zinthu zitiyende bwino nde a embassy yathu yakuno akulipidwa ndalama a embassy chifukwa cha anthu ife tili kunofe dziko simakayikako kazembe kulibe anthu anu dziko simakayikako kazembe palibe ubale wa, wa anthu ndi anthu nde ngati dziko la malawi linayikapo ofesi ya ukazembe kuno nchifukwa cha anthu ambiri amene tili kunofe ndipo amalawi kuno tilipo ambiri kwabasi ndipo amalawi ambiri ali ndi mavuto ambiri kwabasi documentation yathu sili bwinobwino anthu ambiri amene akhala akunditumizira apapa mayina awo kuti titumizire ku embassy ku kumenenso kukuchitika zipwirikitiko anthu ambiri amakhala kuti ndilibe passport ndilibe passport so you ask yourself kuti how did they come here sonyeza kuti embasi yathu ntchito yawo sindiziwa akupanga mtundu wanji pepani sindikunyoza mwina mmagwira ntchito ina yake yotolera ma- ndalama za mapasipoti imene ndiye mmayigwira koma panopa zukanika mukati mubwera pa 21 kudzatolera ndalama za mapasipoti mmabweradi koma pa mabasi akubwera sakuoneka mukunena zimenezo koma sizikuoneka chochitika ndi chani iyi ndi nthawi yokuti amalawi aliyense payekha payekha adzigugude pamtima ndi kudzifunsa kuti kodi ti- tili ndi tili ndi ambasadadi kunoku kapena timanamizidwa anzathu aku ghana anatengedwa anapita amene akufuna mozambiki ikunyamula ake akupita malawi ikukanika wiki ino yachitatu anthu ena ake akutha one week akugona mu holo nde inuyo muziganizira kuti mmemuja muli azimayi anthu aja alibe kosamba akukhala bwanji ali ndi ana akukhala bwanji anthu anthu amene akugona m'maholo kuholo sikogona kuholo kumapangidwa event ya one day a day or a night imakhuna ma alisabalalike simalo kupanga accommodate anthu kuti azigonako its for emergency ndi anthu aja akukhala one week ali mmene muja mukuganiza kuti akukhala bwanji chifukwa akati anthu asungidwa pamalo pena pake amapangapo kampu amabweretsa matoileti pamakhala zakudya chani pa kampu koma kumeneku si ku kampu yayi ndi ku refuge kuti anthu angothawira kuti aka- akabisale kuli ngati kumphanga sumakhala munthu momasuka anthu akugona muholo kungounjikana chonchi koma embasi yathu ilipo zimakhala zoti mawa mawa mawa wiki kutha mawa mawa wiki kutha masiku akupita polisi imene iyi ya kuno ya ku south africa kuno mukukhulupirira izatithandiza imeneyi zimene zikuchitikazi It's very traumatizing kumaonano kuti no anthu amenewa akuyenda door to door huh, huh. abahambe abahambe abahambe kuwatulusa anthu mnyumba kutulusa munthu ndi ana mzimayi wanyamula ana ang'onoang'ono ana akuoneka kuti ali traumatized what's happening muli ali mwana wanu bwanji inu anthu aku embasi kapena ano muli m'maofesi muli m'manyumba aboma kumeneko mukhala bwinobwino Anthu- amalawi agona mtchire amalawi agona muholo what are you thinking there is no urgency in this thing you're doing koma this is an emergency situation tiyeni yankhulani chilungamo inenso am tired nda- ndikutumiza mayina daily am tired anthu mukunditumizira mayina anu kufoni kwangaku kwadzaza sindikuyankhanso sindikutsegula ndangokhala njwii ndikusowa kuti kuti ndipanga bwanji nde uthengawu ufike kumeneko kulikuluko sitikukudererani sitikukunyozani koma muonetse chilungamo muonetse kukoma mtima akuvutika ndi amalawi ndi abale anu aganizireni anthu anthu ku durban akuvutika kwambiri anthu akukhala opemphapempha panopa ukangotuluka apa when are you going uzohamba nini e uzohamba nini uzohamba nini abahambe abahambe ena akuyankhula mchizungu when are you going home which home nde polisi iyo yalowa chinyengo ikugwira anthu kunyema ndalama achani zo- zosathandizatu please kuembassyko kuembassy kuembassy kuembassy ngati mufuna ife tupaseni ulemu kupangani saluti tapangani zokuti amalawi apulumuke ine am getting my, my message every minute anthu akudandaula kupempha uthenga ukufikireni mupangepo kanthu wiki ya mawa isathenso iyayi kudakakhala kuti kuno kuti tingakwanitse opanga mademo tinakopangirani mademo aku embassy koma poti tili kwa eni koma please pangani zothekera kuti amalawi amene akufuna kupita apite komanso amalawi amene muli bwinobwino please mutha kungonyamuka nokha kumapita ndikumvetsedwa oti ena akanagwidwa alipita 6000 6000 imene munakatha kunyamuka kumapita nde please kuembassy tiganizireni zikomo kwambiri lero palibe zozonena zambiri mbiri palibenso zakandala zo- kandala kuti basi lero palibe zimenezo palibenso zakandala kandevu za golide lero ndakwiya kwambiri nanu akuembassy